Tsopano zomwe zachitika ku boma ndi zonena kutitu akweza masalale ponenapotu akutero eti iyayi kuti asuntha timasalale tija kuti mwina mwake anthu life ikhale ngati kotu betele ndipotu kumayambatu leroli pa 1 June 2026 akunena kuti onse amene ali mabwana akwezeretu ndithu masalale kwa anthu ogwira ntchito koma tifotokozeno kunena kuti Kuchoka ku unduna oyang'anira za ntchito kuno ku Malawi, a secretary aku unduna umenewu a Nwazi Nthalamba atulutsatu ndithudi chikalata ichoti, press release, chomweno chatuluka pa 29 May 2026 ndipotu akukamba zonena kuti Anthutu ogwira ntchito zosiyanasiyana ndi zonena kuti salary yawo ikuyenera ikwezedwe ndipotu izi zikuyenda motere, anthu amene amagwira ntchito ku ma township, municipalities komanso malo ena ndi ena amenewotu ndipo amalandira ndalama zomakwana, 133,200 kwacha pa mwezi wina uliwonse, Panotu azilandira ndalama yokwana 157,500 Malawi Kwacha. Ayitu, akutero apo eti? Kubwera nde kuti anthu ogwira ntchito mu ma malo ogwira ntchito ena ndi ena omwe ndi ocheperapo choncho mu zochitika zawo oti mwina turnover yawo chaka chija chikamatha ndalama zawo sizimadutsa 50 million ngati apanga ndalama pa malo ogwira ntchito pamenepo amenewotu ndi zonena kuti to adzilandira tsopano ndalama yomakwana 131,000 pa mwezi. Ndipotu amene amagwira ntchito ku ma medium enterprise amenewotu adzilandira ndi ma shop osiyanasiyana adzilandiranso ndalama yomakwana ndekuti 157,500 pa mwezi. Kubwera anthu ogwira ntchito nde kutino mu ma manufacturing sector, tikukamba za ma nde kuti mu ma industry umu, eya ku ma factory, ndipotu ma factory amenewa malo oti capital yawo yonse tingonena choncho, turnover yawo yonse pa chaka paja amapanga ndalama zokwana 250 million, eya akutitu amenewo adzilandira ndalama yokwana 200,000 kwacha pa mwezi pokambapo akutero eti minimum kuti imeneyo isamachepere pamenepopo iyayi ndekuti ma truck driver amene amamenya ndekuti international ndipo amayendetsa ma 30 tons Eeh amayenda ndithu kutuluka m'dziko muno kupita kunja, amene azilandira ndalama zokwana K410,373 pa mwezi wina uliwonse ndipotu ma driver a mu category yomweyo, iwo ndipo ali mu dziko muno Amene asamatuluka kunja adzilandira ndekuti ndalama zokwana K293,125 pamene ndekuti amene akuyendetsa ma truck omwe no ndi osadutsa 30 ton, ali mmusi mwa 30 tons, amenewotu adzilandira ndalama yokwana K174,875 pa mwezi wina uliwonse. Ayi, akutitu akweza ma salarywo motero ndipotu kuchoka ku unduna oyang'anira za ntchito umenewu akuti afuna kukumbutsa anthu onse amene ndi mabwana kunena kuti no. Nkhani zokweza ntchito izi ndi malamulo, kukweza kani ma ma ma salary awa ndi malamulo sizoti angolota iyayi. ndi awa akuyenera atani atsatire chifukwa izi zimagweratu pansi pa section 55 ya Employment Act ndipono sipangakhale wina wake onyalanyaza izi anthuwa akwezeredwe ma salary ndithudi ma truck driver akwezeredwe ma salary anthu ogwira ma shop akwezeredwe ma salary kaya ndekuti amagwira ntchito kaya ndi mmaika kaya ndi ku municipality kaya ndi mma township akwezeredwe ma salary awo pasapezeke zonena kuti anthu ogwira ntchitowo ndekuti no aku, aku, aku, ka- akukhazikitsidwa ngati no akapolo ena ake ndikumalandira tindalama tonyenyeka ya magayizi izi zimayenera zikondweretse anthu amene amagwira ntchito koma i doubt ngati zingakondweretse eyi ndikukayika ngati izi zingakondweretse let's be honest ndalama zomwe zikutchulidwa papa ndi mmene moyo ulili siyigwirabe Mukamakamba zonena kuti yayi amene amagwira ntchito ku factory yo ndi azilandira 200,000 even ndi 200,000 yo magaya chomwe imangothera ndekuti mwina ndi chakudya basi mwina aguleko tidzovala agule sopo agule mafuta ma basic needs basi kungopanga maintain moyo ndeti alipire lendi koma kunena kuti akhaleko ndi kandalama kosungira pamenepopo kuti mwina mwake akamange kapena kaya ndi kagule malo kapena chaka chinachake amange nyumba kapena ayi ndithu zosatheka sizingatheke chifukwa cha moyo umene ulili moyo ndakhale ati ali ndi anaso pamenepo ii uwona mwana winayo school fees yake ndekuti ndi chani ndi ndekuti ndi 50000 mwana winayonso 50000 awiri 100000 apita amwene kuti alengane ah ayi no amwene siyogwira olompang'ono pomwe kuona kuti oro anthu akuyesesa ndithu kugwira ntchito koma masalalewo angakhale kuti akweza so sad ndi moyo mmene ulili panowo sizingathe ndithu kupindula china chilichonse kapena kuti no anthuwa angamaone kuti apapa nde zikutiyendera kapena mwinatu enawo amene akumalandira mwina ma 400000 wo oro mwinatu amenewowo Koma kukamba zonena kuti anthu ochuluka omwe ndi ochuluka ochuluka ogwira ntchito ngati ma factory ndi muti muti anthu amenewowo ndalama zomwe azilandira ndi zochepa chifukwa majority of the people ndi amene azikagwira ntchito zimenezonso zikuoneka ngati zochepachepazo zimene azilandira ma salary ake onyenyekawo. Koma n'tikukamba kale ndi onyenyeka adzilandirabe onyenyeka ndipo miyoyo yawo singasinthe kunena kuti no anthu angasangalale apa. Or ma comments anthu akunena kuti iyayi. mm iyi sizoti anthu ayi u- si- pakubwera ndi kupumula kwina kulikonse kapena chisangalalo china chilichonse mm palibepo chisangalalo china chilichonse apa eh, life idakali nchimodzimodzi basi e plasinso mabwana enawonso akulesa mtima I- you know this is I- and, and i think amene mmagwira ntchito mmalo ngati amenewa ndiye mundimvesesa enanunso ogwira ntchito mbomaso kumene mumvesesa zomwe ndikutanthauza faja Mumapanga experience izizi guys life is very very expensive now kandalama ka jet umati ukakagwira mmanjamu mmene imaulukira ndalama mmanja momo umachita kudabwanso kuti ah kodi inu mukuti ineyo si ndinali kuti ndi 500,000 kumene ehe ndamutani 500,000 koma nkuona mavuto siubalansabe okay 500,000 yo ithe mmanja mwako ndukamba za 500 nde ukamukakati tikakambe za 200 bwanji 500,000 yo ithe mmanja mwako iulukemo mmanja mwakomo koma uziona zonena kuti no ndapanga icho ndapanga icho ndapanga icho ndapanga icho eti kena nkuona kuti ah I think izizi ndathana nazo kwa miyezi 6 sindifunikiranso ndigule izizi yayi koma mwezi wamawa ukuyenera uzagulenso zinthu ngati zomwezo Mwezi winawonso zinthu ngati zomwezo, koma ndalama ija yaulukamo m'manjamo ndiye n'kumadzifunsa kuti, Kodi ndalama ija yagwira ntchito yotani? Ayi ndithu, ndalama osagwirapo zolongosoka sungapange invest. Zovuta kwambiri. Guys, let's work extra hard amene tingakwanitse. I want to say this, Tikapeza kandalama kaja tikalandira timasalaryto, ngati tingakwanise kupeza malo enako oti tizitha kumasevako kaya ndi ka 10,000 kokha, 10,000 kokha, 10,000 kokha, mwina mwake zingatithandizile kupezeka zoti pomatha pa chaka tapanga invest mu chinthu china chake. Kodi kaya tikayamba bizinesi, kaya tikaoda chimanga ndikuzachigulisa mu lean season, kapena kaya tidzapanga, tipanga chani, whatever it is koma ndekutino kandalama kaja tasungilako eti, mwina zingatithandizilepo. I know it's very very difficult komano let's tiyambe kumaganizano kunja kwa mavuto athu eti kuti kodi no tingapange chani zomwe timapanga ndi zintchito zathu koma can we think outside of the box ndi chaninso china chimene tingapange kuti mwina mwake tikutukuke for apapa ndi ntchitozi nde obviously nde sizingagwiretu pokhapokha mwina tikupanga mabizinesi kapena zinthu zina zake zotino ndi zathu ifeyo za ifeyo eni ake ndi ifeyo osati kuti mwina mwake tikugwira pansi pa ena ake mwina tikatukuke komano aside of that a ayi tingavutiketu ndekuti kwa zaka zaka kukhala ngati makasu kulimira anthu ngakhalenso kulimira boma kumene chomwe akungotipatsa ndalama yonena kuti tigulire chakudya kuti tikhale ndi mphamvu kuti mawa tikapitirizebe kulima nkhani yaketu ndi imeneyo and tikamakamba izizi magayizi this is what we call capitalism system yoopsa kwambiri imene anthu ochepa ndi amene amapezeka zoona zoti ndi amene akugwirano migodi ya zinthu yopangira zinthu eh controlling the means of production anthu ochepa anthu ochuluka nde azigwira pansipo ngati makasu inu amene munaphunzira Karl Marx mumudziwa bwinobwino kuti no kuti no ogwira ntchito amakhala akuvutika pansi pa capitalism mabwana mtunda umo akusangalala eh factory komwe amagwira ntchitoko ndi zonena kuti mwana wa abwana a factory imeneyoyo kakang'onotu ka zaka 10 sikagwiranso ntchito kamangonera makatuni kunyumba koma mu akaunti yake mumagwera ndalama zoopsa osati masewera kuchoka nde kuti pansi pa thukuta la anthu amene akugwira ntchito mma factory muja ndipo kamwana kamenekoko sikadzagundako china chilichonse cha ku factoryko iko moyo wake udzangokhala mpaka kalekale wabwino thats the evil of capitalism kuipatu kwa capitalism kumeneko ayi tingakambe chani system ndimeneyo tiyeni tiyesetse ndithu mwina mwake kupezakonso zathu zochita ngati ma business kaya titimaganda kaya ndi akazi athuwo kaya ndi andani athuwo azitiyendetsera uku ife tikuthamangitsa izi mwina zingathandizetu mwa apo ndi apo eti komano nkhani yake ndimeneyo ati akweza masalale akuti.